Hi, welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Pa 11 Oktoba mchaka chomwe chino, komiti yoona za ulimi ya ku nyumba ya malamulo inayankhulapo kuti ndalama yokwana 30 billion kwacha yomwe ntchito yake yeniyeni inali kugulira zipangizo za ulimi zosika mtengo mu njira ija ya Affordable Input Program AIP yasowa. Ndipo zoti chaka chino alimi omwe ndi ochepekedwa apeza zipangizozi ndi maloto chabe. Wapampando wa komitiyi, a Sameer Suleman, anati iwowa ali ndi umboni wokwanira bwino lomwe kuti unduna wa zaulimiwu waberedwa ndalamazi ndi kampani ina yochoka m'dziko la United Kingdom. Zomwe kwa iwo amati ndi zomvetsa chisoni kwambiri kutinso undunawu wangoti chete osapangapo kanthu kena kalikonse pa nkhaniyi. Mkuluyu anatinso ndi okhumudwa kuti alimi ambiri mdziko muno ayamba kale kusosa ndi kugalauza minda yawo popanda chiyembekezo chilichonse kuti fetereza wotsika mtengoyu apezeka mdziko muno. Patadutsa tsiku limodzi Nkhaniyi itayamba kumveka chonchi, unduna wa zaulimi unatulutsa chikalata chomwe anakana za kuberedwa ndalama yokwana 30 billion kwacha. Kalatayi yomwe anasayinira ndi mlembi wamkulu wa undunawu a Sandram Maweru inati ndalama zomwe undunawu unapereka ku kampani yotchedwa Barkaat Foods Limited ndi zokwana 750 million kwacha. ndipo sanaberedwe popeza kampaniyo yalonjeza kuti ibweza ndalamazi kudzera ku Ecobank komwe boma la dziko la Malawi linalipirira ndalamazi. Anthu ambiri mdziko muno ndi okwiya patatuluka maumboni ena omwe akusonyeza kuti kampani ya Barkaat Foods Limited yomwe ntchito yake yeniyeni sikugulitsa fetereza koma kugulitsa nyama monga ya nkhuku ndi ya ng'ombe. Nzika zambiri za dziko lino zikuona kuti anthu omwe akugwira ntchito yawo ku unduna wa zaulimiwu ndi anthu osadziwa ntchito ndipo chabwino chomwe angachite ndi kutula pansi maudindo awo onse amene akukhudzidwa ndi nkhaniyi. Anthu ena amanena kuti ndi bwinonso nduna ya zaulimi a Lobin Lowe atule pansi udindo wawo. popeza mkuluyu waonesa kuti sakudziwa chomwe akuchita kuti mpaka akasayinirane mgwirizano wogulitsana fetereza kuchoka ku kampani yogulitsa nyama butchale pakadali pano patuluka malipoti ena omwe akuonetsa kuti mkulu wina yemwe dzina lake ndi a moses Khombe ndi yemwe anali mkhalapakati pakati pa boma kudzera ku unduna wa zaulimi ndi kampani ya Barakat ya ku UK yo. Izitu zadza pamene zikuonetsanso kuti kampaniyi inathetsa mgwirizano wawo italandira ndalama zokwana 750 million kwacha. Zonsezi zimachitika kampani yogulitsa nyamayi isanapereke fetereza wokwana ma tani 25,000 yomwe anagwirizana kuti apereka ngati woyambilira pa mgwirizano wawo. Malingana ndi uthenga wa pa email womwe unalembedwa pa 3 May mu chaka cha 2022 pakati pa a Moses Khombe, ndi unduna wa zaulimi womwe iwowa analembera mkulu wa Admarc wakale a Rhino Chiphiko, mlembi wa zachuma a Macdonald Mafuta Mwale ndi a Richard Chikunkhuzeni a nthambi ya Smallholders Farmers Fertiliser Revolving Fund, SFFRFM, ukuti mbali ya a Khombe yapereka zonse zofunikira ku kampani yopereka feterezayi ndipo malangizo ochokera ku banki ina ya m'dziko la Singapore, kawuniwuni wosonyeza kuti kampaniyi ili ndi kuthekera kopereka feterezayo wachitika. Kotero, chilichonse agwirizana ndi kampaniyo chipitirire. Kuwonjezerapo, imelo-yo inatinso, Kampaniyi, kapena kuti butchery-yi, ilipidwe ndalama yokwana 750 million kwacha yomwe ndi 10% ya ndalama yonse ya mgwirizano wawo uthengawo unatinso kampani ya barakat ili ndi mgwirizano ndi kampani ya yara yomwe ndi yopanga fetereza ya ku uk Ndipo palibe mbali ina yachitatu yomwe ikuyenera kukhuzidwa pa mgwirizano wawo. Uthenga wa pa email-wo unauzanso nthambi ya Admarc ndi SFFRFM kuti ngati akufuna kugula tani imodzi ya fetereza-yo pa mtengo wa 290 dollars yomwe kuno kwathu m'makwacha ndi pafupifupi 291,000 Malawi Kwacha, akuyenera amalizitse kusayinirana Ija mchingerezi amaitcha kuti Sales and Purchase Agreement pakutha pa tsikulo. Apo ayi akakanika kutero ndiye kuti sabata yotsatirayo mitengo ikwera ndipo tani imodzi izagulidwa pa mtengo wa 480 dollars yomwe kunoko m'makwacha ndi yopitilira 481,000 Malawi Kwacha. Apatu ndi pomwe anauza onse okhuzidwa ndi mgwirizanowu kuti akuyenera kulipidwa 10% ya ndalamayi ikamatha sabata imeneyo ndipo akadzatero ndiye kuti kampaniyo idzatumiza fetereza woyamba pa mgwirizano wawo wolemera matani 25,000. Komatu chinthu chachikulu chodabwitsa ndi chakuti mu chikalata chawo chomwe a ku unduna anachitulutsa pakatipa patamveka manong'onong'o a 30 biliyoni kwacha, chinanena kuti kampaniyo inathesa mgwirizano wawo asanatumize kalikonse monga mmene amagwirizanirana. Malingana ndi umboni womwe ndapeza, a Khombe, ndi munthu yemwe amagwira mchito ku kampani yotchedwa Senergy Holdings ndipo atafunsidwa kuti ayankhulepo pa kukhuzidwa kwake mkuluyu anakana izi ndipo ananena kuti sanapangepo chilichonse ndi unduna wa zaulimi komanso Admarc ndi nthambi zina zomwe zikukhuzidwa ndi nkhani ya 30 billion kwachayi a Khombe anati amagwira ntchito yawo ndi mabungwe komanso anthu akunja omwe amawalangiza zinthu zosiyanasiyana ndipo pakadali pano akudabwa kuti akumva kuchokera m'masamba a mchezo a pa intaneti omwe akunena kuti iwowa akukhuzidwa ndi unduna wa zaulimi pa nkhani ya Barkaat Iwowa anatsimikiza kuti sanagwirirepo ntchito boma la dziko lino ngakhale ku unduna wa za ulimi sakukudziwa. Atafunsidwa za nkhaniyi a bambo Rhino Chiphiko omwe akutchulidwa mu imelo ija kuti akukhuzidwa popeza anali mkulu wa Admarc, Pa nthawiyo anayankha kuti sangayankhulepo kanthu popeza iwowa adayimisidwa ntchito. Boma linalengeza kumayambiriro a chaka chino kunena kuti lidzigula lokha fetereza wa AIP ndipo nthambi za Admarc ndi SFFRFM ndi zomwe zikhale patsogolo ndi ntchitoyi. Zitheka bwanji boma lomwe linalengeza izi likukafuna kampani yogulisa nyama kuti iwagulire fetereza ku Yara? Kodi bomalo silinakakwanisa kungopita lokha ku UK komwe kuli kampani ya Yarako nkukasainirana mgwirizanowu? Kodi nanga a bomawa ananamiza anthu powaphimba m'maso ndi cholinga chakuti tiziti zili bwino koma ndalama zikubedwa? Pali malipoti ena omwe akuonesa kuti nthambi ya admarc inadabwa ndi momwe zinthu zimayendera ndi kampani ya Barakat pa nthawi yomwe amatumizana makalata omwe amasainirana za mgwirizano wawo. Izi zinali chonchi popeza mitengo yomwe kampani ya Barakat imapereka ku boma inali yotsika kwambiri poyerekeza ndi mitengo yake ya fetereza pa dziko lonse lapansi. Chinanso chinali chakuti nthawi yomwe amanena kuti akhala atayamba kubweretsa fetereza mdziko muno inali yaifupi kwambiri potengera ndi momwe zimatengera kuti katundu achoke dziko la UK nkufika mdziko muno kudzera pa nyanja. Nthambi ya Admarc itayankhula izi pa mikumano yawoyi panayamba mikangano ingapo ndipo inati. yadzituluka. Apa kunasala nthambi ya SFFRFM ndi unduna wa zaulimi pa mgwirizano wogula feterezawo. Pamene zinthu zikuoneka kuti sizili bwino ku bomako, makamaka ku unduna wa zaulimiko pomwe zaoneseratu kusadziwa ntchito yawo, mkulu woimira boma pa milandu, Director of Public Prosecutions, dpp, a Steve Kayuni auza mkulu wa apolisi amayi Merlyne Yolamu kunena kuti afufuze za momwe nkhani nkhani ya feterezayo inachitikira ndipo olakwa onse azengedwe milandu a steve kayuni anati zikuonesa kuti anthu ogwira ntchito ku unduna wa zaulimiku ndi ku nthambi ya SFFRFM analekerera pogwira ntchito zawo ndipo ataya ndalama zambiri za boma kotero akuyenera kufufuzidwa nalo bungwe la human rights defenders coalition hrdc linati ndilokhumudwa ndi momwe unduna wa zaulimi wachitira zinthu zake pa nkhani ya feterezayi ndipo ali ndi mafunso omwe akusowa mayankho ake. Mafunso ena ndi monga, kodi nthambi ya PPDA sanaiuzirenji mu dongosolo lonseli? Kodi ndi chifukwa chani boma la dziko lathu silinalengeze kuti kampani zikufunika zipereke feterezayo? Kodi boma palokha linalephereranji kuchita kauniuni wa kampani ya Barakatiyi?